takulandirani ku module 3 yomwe focus yathu tikufuna tione ma designing concepts ndiye zimene tinakonza ndi zoti timalizitse gawo lathu la kungokupangani introduce ku graphics designing because we are not here to talk we are here to design ndiyebe malesson oyambirirawa timafuna tingokupangani introduce kuti designing imakhala motani kapena kuti tikamati graphics designing uh, ndi yotani kwenikweni so the purpose of this lesson is to make you know what ba- bad communication is komanso

So when it comes to bad communication, if you look at these three, three posters, you will see kuti poster yoyamba the only mistake imene idachitika ndi content there is too much content here designer yo sada sadampange guide munthu amene anampatsa information iyo anangonena kuti popeza wandipatsa information ine ndikufuna ndalama let me just pamika all the information so as a designer you are not supposed to do that chifukwa anthu aziona izizi they are not going to blame the one who gave you the information they are going to blame you as a designer kuti you failed chifukwa iweyo as a designer sumeneka kungovomera kuti ndipange paste all the information that the person sent it to you zimaparagraph zonse kuunjika pa poster that's not how we design so in my tutorials you'll see kuti i use few information matext anga samakhala ambiri you, you, you'll count them pamene this one you, you can see kuti simungamalize kuwerenga unless muli ndi nthawi tikabwera pa posta yachiwiri you'll see kuti information is not visible little league shows and lola mag present i- munthu ukuvutika kuwerenga komanso if you can see apapapa mawu adu, aduka school sakuoneka bwinobwino muona kuti iyi ikuoneka bobo komano kwinaku it's like the C is being kayaduka kaya chinachitika nchani koma

komanso postayi siziku- sizikufunika kuti postayo i- ingomatidwa chonchi the way it is so this is also bad communication and mukaona posta iyi muona kuti it's not about the designing it's about the content itself you'll see kuti munthu owerenga apapa you are not communicating properly poor punctuation marks

e, wanyamula chinjinga uku ameneyo ndodo yachitsulo with one leg i'm not offending anyone here komanso according to the poster elderly munthu umaona kuti ndi wokalamba ndi wachikulire zindevu zake at the same time pregnant you see kuti eh, kamimba kafufuma and then children so this is a child akuoneka mwachimwananso at the same time akuoneka mwachikulu komanso ndi pregnant yeah so this is bad communication because what, what are you trying to communicate to people you are confusing them so attention toilet only for disabled elderly pregnant children no no no no as a designer you really need to check your grammar and you have to check your punctuation because izizi zimene zimakupangitsa kuti ukhale munthu olephera so this is what we call bad communication i could have given a lot of examples komano for the sake of malesson athu akuti sitifuna kuti adzichuluka zoyankhula eh, tisiira pompa kumbali ya kupereka zitsanzo uh, zokhuzana ndi bad communication and then let's go to designing process as you can see step number one in designing it's brief briefing and then you go pa research and then you go pa strategy and then number four development and finally presentation so let's look at um, each of these uh, processes pa nkhani ya briefing chimene chimachitika nchonena kuti inuyo as a designer munthu wabwera kuti mundipangire design chakuti chakuti the first thing inuyo after getting the wishes from your client inuyo m'mutu umo you need to have a f- point of reference kuti izi zimene akuyankhula i think i can use the same poster as i designed last time or i can use that other poster or i can design ngati mmene anapangira wakuti wakuti kapena ngati mmene chilili chakuti chakuti chicha so iyi imakupatsa clear picture of what to design

so this is what we mean briefing Mu- mukuyeneka mupeze information yokwanira ngati wakupasani chiparagrafu kapena wakupasani um, a4 page yoti mupangepo capture information yoti muyike pa poster you, ca- you don't have to paste the whole page pa poster yako ah, you'll have to um,

So that research you are doing it in order to look into different types of designs from your competitors. Pali anthu ena apanga design umatha kuona kuti mmene andipasira information iyi. It does not necessarily mean kuti information imene akupatsayo ndiye kuti wakudalira iwe wekha. Because once you design something poorly, iyeyo ndiye kuti ali ndi ufulu wopita kukampatsa wina kuti apange design and say kuti ah mwaona ena ake ndinapatsa andipangira design ichi can you do something better than this we don't need ma customers kuti aziyankhula zimenezo we need the customers to say wow this is what i've been looking for so in order for you to do that you need to, to, to, to do a research kuti ma competitors around you amene akupanganso design ndi ndani so how can i out, uh, out, how can i uh, how can i stand out kuti anthu anene kuti okay this is the individual amene tu- tizipitisa ma designs yathu you look at airtel tnm they have their own designers fd communications design for tnm fd communications ndi company yomwe amapanga design ma posters ma banners for tnm and other companies. They have chosen FD Communications. Why? Because they have got good designers. I don't work there, but I've seen their work. And also, I've witnessed how they do their designs. So you'll see kuti ma, ma designers they are unique because of their un- uniqueness. Ma client amapatsa ntchito chakuti na mukafuna chakuti chakuti amene angakupangeni design bwino. It's this individual. so you need to look into those types of designs from your competitors ndikupanga chinthu chowaposa iwo aja and also you need to look into current designing methods or trends kuti pakadali panopa when we are designing zinthu ndi ziti zimene zimakhala common in their designs when you look to websites you'll see kuti most of the websites they have got macards macards amakhala ndi macards so if you are designing a website it means ndekuti makhadi asalepheremo once makhadi akalephera ndekuti iwe your design ikhala questionable komanso ndekuti ngati sukufuna ikhale questionable you need to do better than kuti munthu apange opt for a designer who put in macards komanso at the same time you look at uh, history how others have designed such type of, a pro of product uh, ine ndapatsidwapo um, ma, ma agent ma, ma companies angapo amene amayamba kumene amandipasa kuti ndiwapangire design mwina phala box ngati amapangira a rab processors ija a package yoti azikiramo phala i could look into kuti a- a- a rab amapanga bwanji ma companies ena amene akupanga za phala amapanga bwanji nde ndimapita mu shop kuja ndikukaona i look into them and i say okay i have to design something better than this ndikupanga design uh, pali pali akuti nanas porridge i am the one who designed it ndi makampanies ena amene mwina sindingatchule apa pazifukwa zina

why because adobe akuoneka kuti ali ma features awa and when you are doing research as well ma software opangiranso design they have to be included because you have to know kuti ndi mmene akufunira uyu poster iyi ikuyeneka kuti ndingayipange bwino which, which software so you also do a research on those so once you have, da, you have analyzed your results you decide which tools to use and then how long it will take

say kuti ah, pakuti pakuti paja mutapanga it's, your design is perfect your design is, um, is marvelous koma just change zakuti zakuti zija and iwe as a designer don't feel offended kuti ah, akuninyozetsa no you have to be flexible for suggestions or changes so those are the reviews and feedback and iweyonso as a designer you can guide your client no no no, no. the information imene mwatipasa zija nzambiri amwene sindingayike zonse zija pachani pa poster poster yo choncho singaoneke bwino yayi pazifukwa zakuti zakuti zakuti ndiye kumpanganso guide this is a process where you and the client now you are talking product ija mutayipanga kale and after that you agree on one possible outcome and then you tweak or edit from there

tikayamba apapa don't feel kuti "Ah, ine sindimatha kujambula because izizi ndi zinthu zosavuta anthu amangozivutitsa chifukwa amafuna azizitenga ngati kuti iwowo ndiye ndi anangobadwa kuti azapange design no it's not like that and you don't need to spend years in college palibe za ku college apa yayi whether munapanga zachani kaya munapanga zokhuza uphunzitsi kaya munapanga zokhuza ku, kukhoma matebulo you can still design you can still become a designer a graphics designer you also don't need to spend more money on equipment once you have a pc it's enough you can design outstanding uh, products using a computer of course tizanena kuti computer yake imene mukufunika kuti mukhale nayo ndi yakuti yakuti yakuti koma for now um, kungoyankhulako mwapamwamba you really need a pc with graphics card minimum ikhale 512 megabytes that's vram izozo tizazifotokoza so i'll also make a video before starting the practicals tizayamba kumayambiriroko kufotokoza kuti eh, these are the requirements for a minimum pc kuti munthu apangire design

products and other designing tools so izizi ndi zimene tikufuna kuti inuyo mupange izizi ndi zimene tizakhale tikuyamba kupanga kusogoloko so next lesson will be poster designing using ronya soft tanena kuti tiyamba ndi ronya soft because adobe it's a more complex software than ronya soft so anthu amayambira pa microsoft publisher publisher i've said kuti it's not a designing software yoti munthu azinyadira kuti ndimatha kupanga design i use publisher no will use ronya soft i'm not diminishing microsoft products here komano kumbali ya ineyo malesoni angawa will use ronya soft because i recommend it more than i recommend um, uh, microsoft publisher so we have to remove the im from, possi from impossible to possible yeah tikufuna kuti you should be designing something like this anthu akaona design i'm not saying kuti this is a perfect design but at least